Is mise Aodh Ó Máirtín. Táim ag obair anseo i nGaelscoil Bharra le fiche bliain anuas agus fríd an ama sin chonaic mé fás agus forbairt na scoile agus an tionchar a bhí ag an scoil ar phobal na Gaeilge anseo i gCabrach i mBaile Átha Cliath seart. Níl anseo ach clár beag gairid le blúiríní beaga eolais agus scéaltaí na blianta a bhí nuair a bhí muid lonnaithe sna botháin. Suas go dtí an lá inniu agus muid inár suí thart anseo inár scoil úr. Is mise Seán Ó Donaile. Is as Contae an Chláir mé agus tá mé ag obair anseo mar príomhoide ó 1996. Bunaíodh an scoil i 1996. Thosaíomar le 26 páiste agus ceapaim anois ag amharc siar go raibh ocras mór ar dhaoine sa cheantar i gcomhair uimhir a haon, an Ghaeilge agus an cultúr, agus uimhir a dó, bhí daoine ag iarraidh taithí difriúil. Bhí go leor daoine sa cheantar seo a raibh saghas taithí diúltach go leor ar scoil. You know, bhí corporal punishment i bhfeidhm agus ní dheachaigh a lán daoine go dtí an coláiste ach bhí daoine ag iarraidh go mbeadh taithí difriúil ag a bpáistí ar scoil so measaim go raibh sin tábhachtach in éineacht leis an cultúr. Tá meas mór ag muintir na háite anseo ar an cultúr Gaelach, an iomáint, an ceol agus an teanga agus fuair siad deis sin a fhoghlaim i gceart nuair a bunaíodh an scoil. Feicim, feicim go leor difríochtaí ó, ó fiche is a trí bliain ó shin nuair a thosaigh muid. Nuair a thosaigh mise anseo, déarfainn gur fhreastail thart ar cúig faoin gcéad de tuismitheoirí anseo ar an choláiste tríú leibhéal ach anois na páistí is sine a bhí againn anseo, beidh siad thart ar fiche a sé. Tá thart ar. 50, ar a laghad 50% díobh nó níos mó ag freastal ar an choláiste tríú leibhéal, so is athrú iontach iontach mór é sin. Ach i mo thuairim níos tábhachtaí ná sin ná, tá féinmhuinín na, an ghlúin nua ag fás suas anois níos fearr ná a bhí ag na tuismitheoirí. Agus i mbealach, is cuma má fhágann páiste ag sé déag agus tá siad ag iarraidh trade a bheith acu nó bheith ag obair mar gruagaire nó pé rud nó má tá siad ag iarraidh dul ar aghaidh go dtí

Cheannaíomar teach just trasna Black Horse Avenue agus like bhí mé bhí baint agam leis an GAA club anseo i gcónaí like bhí mé mar ball fiú amháin nuair a bhí mé i mBaile Munna do bhí mé fós gafa le Finbarrs but umm agus bhí bhí mé ar an gcoiste a bhí mé mar rúnaí ar an gcoiste anseo agus dúirt an club liom an mbeidh mé sásta naíonra a bhunú so nuair a tháinig an new clubhouse nua do rinneamar é so as sin then an bliain ina dhiaidh fuaireamar an scoil like fuaireamar cead as scoil.
Chonaic mise fógra sa nuachtán go raibh siad ag lorg múinteoir chun scoil nua a thosnú i mí Meithimh 1996 so ag an pointe sin D'eagraigh Éilis Uí Longáin agus muintir Chumann Lúthchleas Gael Naomh Fionnbarra cruinniú poiblí agus bhí na daltaí acu cheana féin i gcomhair an chéad bliain den scoil agus bhí siad i ndiaidh cúpla mí a chaitheamh sa naíonra. So nuair a tháinig mise ansin chuireamar tús leis an scoil ón chéad lá de Meán Fómhair. an bealach a chas mé le Éilis ná ag an agallamh. Bhí agallamh dian agam chun an post a fháil but bhí taithí agamsa chomh maith. Chaith mise dhá bhliain i mBéal Feirste san ochtóidí ag obair an Gaelscoil ar Bhóthar na bhFál agus ag an am sin bhí na trioblóidí ar siúl agus ní bhfuair na scoileanna thuas ansin aon aitheantas ón stáit so ní bhfuair muid ach £90 sa seachtain agus fuaireamar go leor trioblóid ó na saighdiúirí agus an stát thuas ansin. So bhí taithí maith agam ag an am sin agus bhí mé i ndiaidh obair in Darndale agus Ballymun ar feadh roinnt blianta agus ceapaim gur thuig mé cad a bhí ag teastáil ó daoine an cheantair ceantar mar seo. Like níl sé éasca rud nua a dhéanamh aon áit but. I gCabra do bhí an-suim ag muintir Chabra freisin, bhí an, bhí an club go hiontach ar fad. Like, do bhí gach rud anseo ach amháin, like, do bhí ort cead a fháil agus chuamar timpeall na tithe ag cur rudaí isteach ins na doirse ag iarraidh an raibh suim ag daoine em páistí a chur chuig Gaelscoil dá mbeadh a leithéid ann. So do fuaireamar like an-tacaíocht. So nuair a thosnaíomar, like, bhí sé go breá, eh, bhí na daoine an-mhaith ach fuaireamar an naíonra, fuaireamar na, na seomraí réamhdhéanta ach ní rabhamar in ann saghas foirgneamh buan a fháil, bhí an-trioblóid leis sin. Bhí mé ag feitheamh ar feadh fiche bliain agus a bhí Taoiseach anseo like it in ár cheantar agus gach rud ach níor fuair mar aon rud. Bhí sé really deacair.
Bhí Nicky ceann de na bunaitheoirí sa cheantar anseo den scoil. Tá a lán fuinnimh ag Nicky agus nuair a tháinig sé amach as an príosún Bhí sé i bpríosún i gcomhair deich mblian nó mar sin i bPort Laois. Nuair a tháinig sé amach léim sé isteach in obair phobail anseo agus rinne sé an-chuid obair ar son an Cumann Lúthchleas Gael, ar son an feachtas in aghaidh drugaí ar son an teanga agus tá sé fós ag dul ar aghaidh mar sin. Tá pearsantacht faoi leith aige agus I think meallann sé daoine sa cheantar ó thaobh an obair.

Tá an clár seo maoinithe ón Údarás Craolacháin na hÉireann. Fáilte ar ais a sheandaoine. San clár seo beimid ag amharc siar ar na cuimhní maithe faoi drochstaid na scoile anseo i nGaelscoil Bharra. Nuair a tháinig mise anseo bhí thart ar 5 fán gcéad de na tuismitheoirí tar éis freastal ar an Choláiste. Anois tá thart ar 50% de na iar-dhaltaí anseo ag freastal ar an Choláiste. Tá go leor iar-dhaltaí anois ag obair mar mhúinteoirí agus tá cúpla díobh ag obair mar mhúinteoirí bunscoile agus tá sin go hiontach, go bhfuil páistí ón cheantar seo gan cúlra oideachais nó Gaeilge ar bith sa bhaile, anois tá siad ag obair i nGaelscoileanna. Ach níos tábhachtaí b'fhéidir ná sin ná tá féin muinín na páistí anseo, tá tá sé níos fearr ná mar a bhí ag na tuismitheoirí, sin mo dearcadh féin. Is cuma má fhágann páiste scoil ag cúig déag nó sé déag is tá siad ag iarraidh bheith ina plumber nó ina doctor nó pé rud, chomh fada 's tá féin muinín acu. Agus measaim féin má táimid in ann instealladh sna páistí bheith bródúil astu féin as a clann, as a ceantar agus ansin as a cultúr agus a teanga agus an tír. Ciallaíonn sé sin go mbeidh féin muinín maith acu agus go mbeidh meas acu chomh maith ar chultúirí agus ar dhaoine eile.
Shannon Ní Loingsigh is ainm dom. Tá mé ag obair i nGaelscoil Bharra mar SNA. Freastal mé anseo. Thosaigh mé in 2002, ceapaim, and then chuaigh mé right chuig Coláiste Mhuire suas in Cabra chomh maith. Ní raibh Gaeilge láidir in Cabra ach tá sé i bhfad níos fearr anois. Nuair a raibh mise ar scoil bhí mo cairde go. Ó, bíonn tusa ag labhairt Gaeilge, níl fhios agam conas Gaeilge a labhairt. Thar na blianta anois, like, like, is breá liom an Ghaeilge, ba bhreá liom a bheith in ann labhairt Gaeilge agus tá sé i bhfad, i bhfad níos fearr anois. Bhuel, chuaigh mise go dtí an naíonra, ní raibh fhios agam scoil as Béarla, so it was just gnáthrud domsa ag dul chuig Gaelscoil ach mo chairde, like, Ní raibh clue acu conas a raibh muid in ann é a dhéanamh. Bhí siad go léir ag rá, ó an déanann tusa mata as Gaeilge, an déanann tusa Béarla as Gaeilge, like ceisteanna mar sin i gcónaí. Conas a déanann tú seo as Gaeilge? But it was go hiontach dúinn and tá mo

Seacht nó ocht bliain ó shin agus bhí is breá liom an scoil ach is difríocht mhór é le an foirgneamh nua nuair a muidne anseo mar páistí le. Bhí scoil iontach é bhí sé go iontach. Tá na cuimhneachán atá agam tá siad just greannmhar. Bím ag gáire orthu an t-am ar fad. Bhí sé go dona ins na prefabs ach anois ag féachaint ar na páistí sa lá atá inniu ann tá sé go hiomlán athraithe. Bhí tú ag dul isteach chuig an scoil agus bhí tú fuar gach lá agus bhí na ranganna mar an gcéanna like bhí i gcónaí na daoine go hálainn ach anois like na seirbhísí atá acu tá siad i bhfad níos fearr. Ní raibh sé de ghnáth like go leor de mo chairde níor freastal siad ar Gaelscoil and then bhí siad i gcónaí ag cur ceisteanna nuair a raibh scrúdú ag teacht suas like oh cad é seo agus cad é seo. Tá sé ag fás go háirithe anois ag féachaint siar, tá sé, mar, like, fiú na ranganna, ní raibh ach 18 nó 19 duine i mo rang agus anois tá mé ag obair i rang agus tá seisear is fiche, ceapaim, sa rang agus tá na ranganna ag fáil níos mó agus na daoine lasmuigh, like, de ghnáth nuair a feiceann mé tá siad go léir ag labhairt as Gaeilge liom, liomsa, I know, b'fhéidir gur athraíonn siad nuair a siúlaim tríd ach. Is breá liom like na ranganna tá siad just dochreidte na. Is breá liom na ranganna tá na ranganna just agus na scáileáin na ríomhaire an leabharlann an gairdín tá siad go léir rudaí nach raibh againn nuair a raibh muid sa prefabs fiú an halla tá siad go hiontach do na pháistí beidh an pitch go hiontach nuair a faigheann sé déanta chomh maith mar na cuimhneacháin atá ag muidne ag fás suas na laethanta a raibh muid amach ar an pitch ag imirt peil nó iomáint agus camógaíocht leis na múinteoirí is gach rud like bhí sé go hiontach ach an scoil nua tá sé i bhfad níos fearr i gcomparáid le cad a bhí ann cheana féin. Ceapaim go bhfuil an Ghaeilge chun fás i gCabrach ar aon nós mar an scoil mar like ceapaim bhí go leor tuismitheoirí ní raibh siad ag iarraidh a bpáistí dul chuig scoil i prefabs ach le an foirgneamh nua fiú an naíonra like tá na daoine na méid páistí atá ag freastal ann tá sí ag fáil níos mó agus níos mó gach bliain so I'd say go bhfuil sé chun fás sa todhchaí.

agus thug Mary Lou tacaíocht dúinn anseo. Ní fhacaimid an-chuid di mar bíonn sí ag obair sa Dáil an chuid is mó den am agus ní bhíonn an am aici, but thug Mary Lou a lán tacaíocht agus tá sí cónaí sa ceantar agus an clann an-bhainteach leis an club anseo, so tá siad mar chuid lárnach den phobal anseo. Now ag rá sin tá na polaiteoirí eile sa cheantar, tá aithne againn ar achan pholaiteoir sa cheantar de bharr an feachtas a bhí ar siúl againn i gcomhair 20 bliain chun scoil buan a fháil agus beagnach achan duine thug siad tacaíocht maith dúinn, Paschal Donohoe, Fine Gael, Jim Mitchell, Tony Gregory a fuair bás roinnt blianta ó shin, D'ardaigh seisean ceist an foirgnimh buan i 1998. Bhí na polaiteoirí uilig, Joe Costello agus iad, thug siad a lán tacaíocht agus bhí siadsan, thug siad tacaíocht fosta don feachtas a bhí againn i gcomhair meánscoil. Tá meánscoil sa cheantar anois a d'fhás as an scoil seo so tá muidne an-bhródúil go bhfuil naíonra, bunscoil agus meánscoil ag feidhmniú trí mheán na Gaeilge sa cheantar seo so tá tú in ann Gaeilge a fháil do do pháiste ón chliabhán go dtí an coláiste.

Níl aon rud i gcoinne na scoileanna sin but ní dóigh liom go raibh éinne i Cabra ag iarraidh an scoil sin, just tháinig sé just lá amháin like do chualamar go raibh tú ag tógáil scoil nua agus bhí muidne ag troid chomh fada sin agus fós ag an am sin ní raibh scoil buan againn you know so ní thuigim cad tá i gceist leis na daoine tá i gceannas. Like, tá siad ag rá ar slí amháin, Gaeilge an céad teanga sa tír agus ba chóir go mbeidh gach duine ag iarraidh an Ghaeilge a rá, but níl an tacaíocht sin ann nuair a téann tú ag iarraidh, it's kind of, bhuel ins na seachtóidí do cheap mise go raibh saghas saghas an rud a bhí ann ná you're in a box and you say fanfaidh tú sa bosca sin níl cead agat éirí as, you know.

Is mise Aoife Ní Dhonnghaile. Bhí mé dalta i Gaelscoil Bharra ó 2000 go dtí 2008. Ón am go léir a raibh mise ar scoil bhí muid sna prefabs an don ocht mbliain. Bhí am iontach againn agus bhí like taithí an-mhaith agam don scoil but umm ní raibh na háiseanna go maith ar chor ar bith like luch agus francach agus leaks agus rudaí mar sin but níor really cuir sé isteach ar na páistí i dtaobh go mór like bhí yeah yeah bhí am maith againn. Bhuel is é Seán mo dhaid an príomhoide so bhí Tá is taithí difriúil agam le daoine eile mar bhí Gaelscoil Bharra cuid de mo shaol, de mo shaol ar fad, fiú nuair a fhág mé Gaelscoil Bharra agus fiú sular tosaigh mé. So thosaigh Gaelscoil Bharra i 1996, an bhliain a rugadh mé and then tá mise beagnach 22 anois agus níor, tá an foirgneamh againn anois so, you know, thóg sé mo shaol ar fad chun, Chun an foirgneamh a bheith againn so is is éacht iontach é. de saol i Gaelscoil Bharra do gach páiste is just like ag dul amach ar agóidí mar ní raibh aon athrú ag tarlú thar na blianta so you know uair sa bhliain nó cúpla uair sa bhliain bhí muid ag dul chuig an like i lár na cathrach nó bhí orainn litreacha a scríobh chuig ár Teachtaí Dála you know bhí sé just cu cuid den saol i Gaelscoil Bharra go raibh orainn troid i gcomhair foirgnimh but um I don't know bhí like is is eh is taithí kind of unique é agus chuir sé leis an an rud go léir. Bhí spiorad iontach againn sa scoil agus atmosphere iontach mar bhí orainn you know obair le chéile agus b bheith ar an foireann céanna agus just tar éis sin I don't know thugann sin em taobh difriúil do na páistí agus do na múinteoirí agus do na tuismitheoirí chomh maith yeah so. Ba rud dearfach é like seachas you know ní raibh foirgneamh againn but bhí na rudaí eile againn go léir. D'fhás mé suas suas an bóthar so Bóthar na hUaimhe so ní as Cabrach mé em but like chaith mé a lán am i Cabrach agus tá a lán cairde agam agus. Eh tá mé just tar éis críochnú an ollscoil em so d'fhreastail mé ar DCU rinne mé céim sa dlí em tá sé greannmhar tá mé like fágtha Gaelscoil Bharra deich mbliana anois but mothaíonn sé nach nach bhfágann tú riamh mar gach uair a thagann tú ar ais you know bíonn fáilte mór ag tabhairt duit and yeah is is áit iontach é tá mé an-bródúil go raibh mé páirteach den den rud go léir. Law so I just finished a degree in law in DCU. Mé an-bhródúil as a bheith Éireannach agus a bheith Gaelach so ceapaim go bhfuil Gaeilge lárnach de sin. Tá sé brónach nach bhfuil an Ghaeilge róláidir faoi láthair but ceapaim go ndéanfaidh mé mo chuid chun é a choimeád beo. An scoil nua. Tá sé dochreidte. Ní raibh mé in ann rud mar seo a shamhlú riamh. Like tá sé yeah go hálainn. Níl mé i dtaithí air, bhuel níl mise i dtaithí air go fóill. Fós tagann mé isteach and I'm like oh cá bhfuil gach rud. But no tá sé iontach go bhfuil. You know, na páistí a bhfuil i gCaelscoil Bharra anois, an foirgneamh a bheith acu agus an an em just rud éigin níos dearfaí faoi faoi faoi a am i gCaelscoil Bharra le cur leis. Yeah, tá sé go hálainn. So is mise Róisín Uí hIcí. Is múinteoir. mise anseo sa scoil, tá mé ag múineadh anseo le blianta anois. Tá mé ag múineadh na bunranganna so tá naíonáin bheaga agamsa i mbliana. Is as Ciarraí dom. Tá mé anseo pósta i Baile Átha Cliath le thart ar dó dhéag bliain anois so tá mé anseo an méid sin agus níos mó so bhog mé anseo i dhá mhíle is a seacht. So is breá liom an scoil agus is breá liom an áit timpeall an cheantair. Is dócha just tá sé deacair creidiúint go bhfuil sé againn anois. Tá sé chomh difriúil. Fiú amháin bímid ag gáire mar tá ár cuid éadaí go hiomlán athraithe ó na seanlaethanta. Thart ar trí bliain ó shin bhí, is dócha, bhí mé réidh chun dul go dtí an Antartaic mar bhí, 20 geansaí mór mílteach tiubh agam agus buataisí agus Ugg boots agus gach rud againn, but i mbliana tá muid, bhí orainn gach rud a athrú agus just tá gnáthéadaí orainn anois, tá sé i bhfad níos compordach. Tá sé chomh te agus chomh compordach dos na páistí. Is dhá jab iomlán. iomlán difriúil é really bheith ag múineadh sa scoil mar a bhí sé agus an scoil mar atá sé anois. Tá gach rud againn anois i mbliana actually just le coicís anuas ansin bhí tuismitheoirí istigh againn le haghaidh an bhliain seo chugainn agus bhíos ag rá leo you know tá gach rud iontach anois tá like táimid ag súil go mór leis an bliain atá amach romhainn mar tá gach acmhainn againn agus táimid réidh dóibh agus beidh boird agus gach rud acu ag na páistí agus gach rud like Blianta ó shin bhíomar saghas ag súil go d'fhéadfadh aon rud tarlú. Like, ó bliain go bliain d'fhéadfadh go mbeadh an, you know, saghas an díon ag titim isteach agus ní bheadh fhios agat cén seomra ina mbeadh tú, ní bheadh fhios agat an raibh go leor boird chun a bheith ag na páistí, seans go mbeadh muid ag roinnt le duine éigint eile. So, tá, tá mise i naíonáin bheaga anois but blianta ó shin bhí mé ag tacaíocht foghlama so bhí, bhí, bhí orainn saghas room ar leith, seomra ar leith a bheith againn but is an-mhinic a bheadh tú saghas caite i, leithreas nó áit éigin eile, aon áit, you know, b'fhéidir in oifig an phríomhoide nó áit éigin, mar ní bheadh go leor spás, b'fhéidir go mbeadh damáiste déanta don prefab agus just bhí ort just dul ar aghaidh, ní raibh aon rogha. So bhí sé an-deacair agus tá sé iontach anois, táimid really ag baint taitneamh as an bhfoirgneamh nua.
Tá an clár seo maoinithe ón Údarás Craolacháin na hÉireann.
Seo an clár deireanach ins an sraith seo, inniu agus inné, agus tá súil againn gur bhain sibh sult as na scéaltaí agus na cuimhní a bhí ag achan nduine, idir iarthuismitheoirí, iarscoláirí, tuismitheoirí atá againn inniu agus scoláirí atá againn inniu. múinteoirí agus achan nduine sa phobal a chuidigh linn. Is mise Aisling Ní Néill agus is mise an chéad dalta a bhí ann sa scoil i 1996. Tá athrú mór anois ag féachaint back agus bhí muid Bhí prefab amháin anseo agus bhí Múinteoir Seán an t-aon múinteoir ann agus i rith na blianta athraigh sin so tháinig Múinteoir Fiona agus Múinteoir Ray agus just bhí bhí saol iontach againn i i mo bhlianta like tá go leor smaointe agam ag i bhunscoil agus tá siad go léir ar fheabhas. Rinne muid Slógadh, chuaigh muid go dtí Inis Oírr, rinne muid, chuaigh muid suas chuig Béal Feirste ar turas. scoile. Bhí muid i gcónaí ag déanamh rudaí sa scoil. Bhuel ní raibh ní raibh ní raibh building againn. Níor yeah ní raibh sin fadhb mór dúinn. Bhí bhí saol iontach againn i scoil Gaelscoil Bharra anseo agus tá sé iontach anois mar is féidir le na na daltaí atá sa scoil anois. Déanann iarracht agus beidh smaointe iontach acu ag dul ag dul tríd na blianta anois. Bhí mo sheanmháthair ina cónaí i Cabra agus is tá mé ó Bhaile Bhlainséir so bhí mise ag teacht ag tiomáint síos mo mham gach uile maidin go dtí an scoil seo. Bhí Gaelscoil i Baile Bhlainséir ach bhí mé ag iarraidh dul go dtí an scoil seo agus ní raibh mé ag iarraidh dul aon áit eile. so tá go leor cairde agam fós a bhí i mo bhliain i Gaelscoil Bharra i 1996 agus tá siad fós i mo ghrúpa cairde anois so it's like just tá sin ar fheabhas you know go bhfuil na cairde céanna agat agus tá sin tá sin down to múinteoir Seán agus na bonds a rinneamar le chéile. eh so ceapaim go bhfuil mé chun an an an ribín dearg a gearradh le le Jamie ó em ó an naíonáin bheaga agus tá Jamie an duine is óige sa scoil agus bhí mise an duine is sine so beidh sin an-deas.
Is mise Bobby McGowan agus eh bhí mé dalta i Gaelscoil Bharra ó 2006 go 2013. Tá mé ó Cabra eh i Páirc an Chrócaigh nuair a bhuaigh muid an Corn i rang a sé bhí sin an smaoineamh is géire a bhfuil agam eh ó Gaelscoil Bharra. Nuair a raibh mise anseo bhí muid ag iarraidh foirgneamh nua le haghaidh an scoil, bhí muid ag iarraidh an scoil nua a fháil agus eh bhí sé ceart go leor like ach bhí eh Bhí an scoil nua, bhí muid ag iarraidh an scoil nua a dhéanamh, like, bhí sin rud a raibh Gaelscoil Bharra ag iarraidh. D'fhág mise, ceapaim, dhá bhliain sular tháinig an scoil nua. Eh, bhí díomá orm, yeah, bhí ach eh, le teacht ar ais chun chuile duine a fheiceáil, you know, na múinteoirí agus eh na daltaí ó bhlianta ó shin, you know, so tá sé go maith le iad a fheiceáil is gach rud. Eh, tá mise ar scoil i Contae na Gaillimhe, Coláiste Ghobnait agus eh, Fuair mé scoláireacht ó Gaelscoil Bharra le dul chuig Inis Oírr i nó ar na hOileáin Árann le dul chuig scoil so tá mé just le mo teastas Sóisearach a dhéanamh agus tá mé an-sásta leis so sin just sin a bhí an caoi a raibh sé you know.
Mise Dónal Ó Curraoin. Is as an Spidéal i Contae na Gaillimhe mé agus seo é mo céad bliain i Gaelscoil Bharra. Bhuel, rinne mo mo cleachtadh múinteoireachta anseo cúpla bliain ó shin so tá sé an-difriúil ó ó bhí mise anseo. Bhí mé anseo ar feadh cúig seachtainí an t-am sin agus bhí muid fós sna prefabs ag an t-am ach anois tá an scoil breá nua againn agus chuala mé go leor rudaí deasa faoin scoil freisin roimh ar tháinig mé isteach. Bhuel, ar thaobh easpa spáis de, ní raibh mórán spáis ag na páistí a bheith ag spraoi ag am lóin nó fiú amháin má tá tú ag iarraidh corpoideachas nó aon rud mar sin a dhéanamh, bhí sé deacair go maith sin a dhéanamh. ach anois tá i bhfad níos mó spáis ag na páistí agus freisin bhí ar thaobh an gheimhridh de agus rudaí mar sin ní raibh mórán teas sna prefabs agus rudaí agus dá mbeadh aon fadhbanna leictreachais ann bhí ar na páistí dul abhaile mar sin mar dá mbuailfeadh sé isteach leis an uisce bheadh fadhb mór ag na prefabs so bhí sé contúirteach go maith yeah. Sure sé an chéad gaelscoil i Cabrach a bhí ann so ceapaim i 1996 tháinig Seán isteach leis an scoil Agus bhí sé leis féin ag an am freisin so ceapaim bhí bhí sé ag teastáil uaidh an áit mar ní raibh aon áit eile san áit a bhfuil a raibh ag labhairt Gaeilge so agus feicim go bhfuil an go bhfuil go bhfuil an Ghaeilge ag feabhsú mar gheall ar an scoil agus feicfidh tú b'fhéidir níos mó daoine ag labhairt taobh amuigh den scoil an Ghaeilge agus sin rud maith don tír agus go hiomlán. Bhí bhí tógadh suas muid leis an Ghaeilge agus bhí muid b'fhéidir foghlaim Béarla ag an am agus rudaí mar sin. Just spás an rud is mó agus na hacmhainní atá againn anois tá Tá, bhuel, tá leabharlann agus, tá gairdín thuas staighre, agus tá níos mó spáis ag na páistí le léamh a dhéanamh agus rudaí mar sin nuair atá siad críochnaí lena chuid ceachtanna. So tá sé iontach dhóib agus bhí sé tuillte ag an scoil agus na páistí agus na múinteoirí mar bhí siad ann ó 1996 ag fanacht agus ag fanacht. agus ceapaim féin go raibh siad ag fanacht an iomarca am, ach anois tá sé acub, agus fós tá siad ag fanacht ar rudaí a bheith críochnaithe thart timpeall, ach tá súil a'm mí Mheán Fómhair b'fhéidir beidh gach rud críochnaithe acub agus beidh siad sásta le céard atá faighte acub. Tá mé féin ag ceapadh go mbeidh an-todhchaí acub, mar tá an fhoireann atá sa scoil agus na páistí iad féin agus timpeall Chabrach uilig tá an, teacht chun cinn ar thaobh teacht le chéile agus a bheith, a bheith i gceannas ar shuíomh agus a bheith ceangailte leis an chlub freisin tá sé an-tábhachtach freisin cheapfainn.
Laura Nic Aodh is ainm dom agus bhí mise i Gaelscoil Bharra ó 2006 go dtí 2013. Tá mé ó Cabra. Ní raibh sé chomh dona is a cheap mé, like, ag féachaint siar, like, tá go leor smaoineamh agam agus bhí sé go hiontach agus rinne mé cairde anseo, like, a bhfuil mé fós cairde leis inniu agus tá siad i scoileanna difriúil ach nuair a tá tú i scoil mar seo agus rinne tú na rudaí a rinne muid agus, like, bhí do chlós súgradh an-bheag, like, agus tá tú ag déanamh aon rud a bhfuil tú in ann, like, a bhfuil tú ag iarraidh a dhéanamh agus tá na múinteoirí an-sásta cabhrú a thabhairt duit agus múinteoir Seán agus bhí gach duine ag i gcónaí jabanna a dhéanamh i gcomhair múinteoir Seán nó pé rud ar bith a dhéanamh agus tá go leor smaointe agam ach an t-aon smaoineamh a bhí like i gcónaí like féachaim siar ná nuair a chuaigh mé féin agus na cailíní go dtí Páirc an Chrócaigh agus bhuaigh muid agus bhí sé ár gcéad uair ansin mar rang agus bhí sé go hiontach like níor mhothaigh mé aon rud riamh mar sin i mo shaol like so bhí sé sin go hiontach. Sin mo chéad uair just sa scoil nua agus Feicim difríocht mór. Tá mo dheirfiúr aici i rang sé anois agus bhí siad san anseo like nuair a bhí na prefabs ag dul agus ag teacht. Feicim difríocht mór anois agus tá sé sin go hiontach mar like cuimhin liom nuair a bhí muid ag déanamh amhrán ag féachaint cá bhfuil ár scoil agus like, an process mór a bhí sé seo, like, chun an scoil a fháil agus tá sé go hiontach breathnú siar anois agus féach go raibh an obair go léir a rinne muid go léir like, tar éis like, it paid off. So tá sé sin go hiontach le feiceáil.

have to create the environment, that's the way I would see the progress going. From our own point of view we have to just keep encouraging it in the school itself. Rugadh agus tógadh mé i mbaile beag in iarthuaisceart Thír Chonaill, idir na sléibhte is idir an tráigh. Baile beag darbh ainm an Fhál Charraigh. D'fhág mé an Fhál Charraigh agus tháinig mé go Baile Átha Cliath agus an chéad post a fuair mé mar mhúinteoir ná anseo i nGaelscoil Bharra. Ach nuair a bhog mé isteach anseo go dtí Cabra, cuireadh fearadh na fáilte romham. Bhí na daoine i gcónaí go flaithiúla, bhí siad i gcónaí galánta agus daoine nádúrtha a bhí iontu, cha raibh cur i gcéill ar bith iontu. Ach anois sa scoil úr, scoil galánta úr, Tá cineál de balla tógtha idir muidinne is an phobal taobh amuigh agus tá sconsa mhór tógtha thart ar an scoil. Ach arís, chan drochrud sin ach an oiread mar tá an scoil ag fás agus ag forbairt agus tá na háiseanna cearta ag na páistí, tá halla deas againn taobh istoigh. Cha chaitheann muid anois cótaí agus bairéid agus miotógaí a chaitheamh sa rang. Tá teas againn. Go fóill inniu in Cabra tím iarthuismitheoirí agus tuismitheoirí atá fós sa scoil.

Siorradh maith gaoithe séideadh isteach faoi bun achan doras sa scoil agus anois inniu tá muid in scoil deas úr. Ach chaill muid rud inteacht ar ndóigh, bhí sé deas an dóigh a bhí an seanscoil chomh oscailte agus go dtiocfadh le na tuismitheoirí theacht amach 's isteach agus bhí cineál de níos mó ceangail againn le na daoine agus le na páistí.

Tá mise ag amharc suas ar an falla ansin. Um, an lad leis an camán sin, Cillian character. Um, ah, bhí, bhí sé lig sim, well, I suppose Nadine, bhí sé sa céad rang, nó no, thug, thug a máthair aire do mo iníon ar feadh na blianta, agus anois tá Nadine ag, ag múineadh in Coláiste Mhuire, uh, eh, istigh sa, sa, sa bunscoil. I suppose an céad rang a bhí anseo beidh áit speisialta